A Éamon, tá deá-nuacht agat ó thaobh an Ghaeloideachais de i mBaile Munna. Ar mhiste leat a insint dúinn cad é an deá-nuacht seo? Bhuel, an deá-nuacht ná go bhfuil, le dhá bhliain anuas, tá feachtas ar bun againn i mBaile Munna chun Gael-Choláiste nua a bhunú, sin iarbhunscoil lán-Ghaeilge. agus thugamar léiriú le déanaí don Coiste Comhairle na Cathrach agus bhí Airí, bhí Teachtaí Dála agus baill éagsúla i mBaile Munna chun tacaíocht a thabhairt don bhfeachtas agus an rud atá i gceist ná go n-osclóimís an iar-bhunscoil seo lán-Ghaeilge i 2019 chun freastal ar an éileamh atá sa cheantar gur léir an t-éileamh sin ó deich mbliana ó shin, breis is deich mbliana ó shin agus an dá bhunscoil lán-Ghaeilge ansan le Scoil an tSeachtar Laoch agus Gaelscoil Bhaile Munna. Bhíos chun ceist sin a chur ort, an saghas éilimh atá don Ghaelcholáiste seo. So tá dhá Ghaelcholáiste, tá dhá Ghaelscoileanna sa bhaile faoi láthair, an bhfuil? Sin é, Scoil an tSeachtar Laoch a bunaíodh i 1974 agus Gaelscoil Bhaile Munna a bunaíodh i 1994 agus bunaíodh an dá cheann, an dá scoil sin chun freastal ar an éileamh a bhí ann. ag an uair so agus bhí cheap cheap Scoil an tSeachtar Laoch go mbeadh baol ann nuair a osclódh Gaelscoil Bhaile Munna na doirse go go sciobfadh siadsan na na huimhreacha uathu ach a mhalairt a tharla agus tá just tá an an cultúr an an teanga fhéin agus Gaeilge go ginearálta sa sa sa cheantar ag dul i méid an t-am ar fad. Hm. Em. Luaigh tú ansin eh fuair tú tacaíocht ó roinnt comhairleoirí nó phol polaiteoirí. An an bhfuil aon tac eh mórán tacaíocht eile faighte agaibh freisin? Bhuel tá, os ó ó thuismitheoirí. Em. Ó ó ó thosnaíomar tá breis is trí chéad eh ainm faighte againn. um, de, de, de thuismitheoirí a theastaigh uathu um, go raibh na, na, na leanaí acu go bhfreastalóidís ar an um, ar an eh, nGaelcholáiste seo. Uh, so idir idir uh, thuismitheoirí agus idir uh, pholaiteoirí agus comhairleoirí um, tá Tacaíocht a bhformhór de sna daoine gur luamar an rud leo nó gur thugamar léiriú dóibh nó gur labhraíomar leo ina thaobh táid tar éis tacaíocht 100% a thabhairt dúinn. Agus ar an gcoiste féin tá an Teachta Dála Dessie Ellis, tá an Comhairleoir Paul McAuliffe, ó Fhianna Fáil, tá siad tar éis lán-thacaíocht a thabhairt dúinn, Noel Rock ó Fhine Gael, tá Róisín Shortall a thug tacaíocht dúinn, agus neart comhairleoirí ó an gComhairle Cathrach chomh maith, agus leis na tuismitheoirí ar bord chomh maith. Is díreach, teastaíonn uainn sinn féin a lonnú in áit gur leis an CDETB an fhoirgneamh sin. Fé láthair tá Gaelscoil Bhaile Munna istigh ann agus tógtar an fhoirgneamh nua acu súd agus osclóidh sé sin, le cúnamh Dé anois, ag tús na bliana seo chugainn, na scoilbhliana atá i gceist agam anois, so mí Mheán Fómhair. Ach, so tá sé i gceist againn an bhliain sin a chaitheamh, idir an dá linn, chun an áit sin a thabhairt suas chun dáta chun freastal ar iarbhunscoil nó Gaelcholáiste lán-Ghaeilge. An bhfuil sé deimhnithe go mbeidh sé ag oscailt an bhliain seo chugainn? Níl go fóill, mar an rud gur gá dúinn a dhéanamh ná gur gá dúinn fanúint go dtí go mbeidh an áit saor, go dtí go mbeidh an áit saor agus go dtí go ndéarfaidh an CDETB linn go bhfuil, go bhfuilimid in ann bogadh isteach 100%, ach táimid táimid ag obair i gcaidreamh leo agus táid táid dearfach ina thaobh ach tá a lán rudaí I mean ní ní rud gur féidir leat díreach na na na na méireanna a snapáil agus gur féidir dul isteach agus gach bliana tá a lán oibre i gceist chun a leithéid a dhéanamh ach tá saineolaithe againn ar an gcoiste féin a bhíonn ag déileáil le le cúrsaí oideachais, tá daoine a bhí bainteach leis an leis an bhfeachtas chun Scoil an tSeachtar Laoch agus Gaelscoil Bhaile Munna a bhunú. So tá taithí ag daoine atá ar an gcoiste leithéid tabhairt faoina leithéid agus táimíd dearfach go n-osclóidh an áit i 2019 ach you know má tharlaíonn má theipeann ar chúrsaí de bharr go bhfuil níos mó oibre le déanamh ó thaobh an áit a ullmhú is mar sin de mar sin tá sé tá sé i gceist againn an áit a oscailt an bhliain dar gcionn. Um, an bhfuil mé ceart a rá go bhfuil an tionscadal seo fite fuaite leis an gcéad dréachtphlean eile de chuid na Comhairle Cathrach, sé sin an Plean Ceantair Áitiúil? Tá sé seo, tá sé seo mar pháirt de, de, tá, tá in, in um, eh, eh, roinn, roinn a cúig, tá, tá, tá Do cuireadh an clás seo isteach, an clásal seo isteach go mbeadh go mbeadh scoil ann, iarbhunscoil nua le tógaint i mBaile Munna agus tá an t-éileamh ann chun an, go mbeadh an iarbhunscoil sin ina scoil lán-Ghaelach mar pháirt den phlean áitiúil agus má éiríonn linn an. scoil seo a oscailt laistigh de na blianta atá i gceist againn. Raghaidh siad raghaidh an Roinn Oideachais, an Comhairle Cathrach agus an Roinn na Gaeltachta i dteagmháil le chéile chun chun breac-Ghaeltacht, a lonnú i mBaile Munna chomh maith. So sin plean an-mhór atá againn fé láthair. Bhí Éamon Ó Cuív amuigh linn á phlé le déanaí agus tá sé i gceist againn an léiriú iomlán a thabhairt os comhair na dTeachtaí Dála chomh maith gan rómhoill más féidir. An é sin Líonra Gaeilge ag Foras na Gaeilge, an ea? No, tá, bhuel bheadh, bheadh coiste, bheadh coiste na Gaeilge, tá istigh i dTithe an Oireachtais, tá, you know, bheadh coiste Gaeilge faoi leith ehm a thugann fé, fé chúrsaí Gaeilge, tá, tá éagsúil ó, ó Fhoras na Gaeilge anois sa mhéid is go mbíonn Foras na Gaeilge ag déileáil eh le riaracháin. um chúrsaí Gaeilge go ginearálta ach baineann sé seo um le le le Acht na dTeangacha Oifigiúla is mar sin de so bheadh sé seo níos oifigiúla ná mar a bheadh stuif áirithe a bheadh ar siúl ag ag Foras na Gaeilge. Sin atá beartaithe againn pé scéal é agus um Tá daoine éifeachtacha againn ar an gcoiste agus tá sé, tá rudaí ag féachaint go maith mar a déarfá ach mar sin fhéin tá obair le déanamh. Tá aithne agam ar dhaoine ag obair ar an bhfeachtas chun Gaelcholáiste a bhunú i mo cheantar dúchais fhéin, in aice liom i gCaisleán Cnucha, you know. Tá aonad Gaeilge ag oscailt ann an bhliain seo chugainn. just tá mé. An bhfuil sé deimhnithe ag an Roinn go mbeidh Gaelcholáiste ag oscailt am éigin sna gearrbhlianta atá amach romhainn so just tá just caithfidh sibh just a bheith ullmhaithe is é sin an scéal mar atá sé, bhfuil? Bhuel an tslí a oibríonn sé ná más féidir an t-éileamh a más féidir an fhianaise sin a thaispeáint dóibh, Tá an dualgas ortha scoil a oscailt. Sin mar a oibríonn sé, más féidir an t-éileamh sin a thaispeáint. Anois, mar a dúirt Shane, do luaigh tú aonad. Sin rud a bhfuilimid ag féachaint air chomh maith. Má bhíonn. deacracht mar shampla oscailt mar mar scoil astu féin go mbeifeá mar pháirt de aonad mar aonad de de scoil eile chomh maith agus ansan i i ndiaidh cúpla bliain go mbeadh go mbeadh go mbeadh an scoil ag seasamh léi féin mar a déarfá. De réir mar is eol dom tháinig próiseas nua isteach ag an Roinn Oideachais agus Scileanna cúpla bhliain ó shin ina mbeadh siad ag piocháil na ceantair ina mbeidh scoileanna nua á bhunú you know agus ansin bheadh comórtas ann idir roinnt pátrún chun an scoil nua a fháil you know so níl an próiseas seo ag tarlú i mBaile Munna nach bhfuil de bharr go bhfuil sibh sórt fite fuaite leis an chéad plean ag an Chomhairle Cathrach é, an bhfuil? Yeah, tá tá rud éagsúil ag baint le le Baile Munna toisc go bhfuil um, gur go bhfuil sort of master plan i gceist leis nuair a tug nuair a nuair a socraíodh an plean sin sna nóchaidí déanacha ansan bhog sé sin ar aghaidh go dtí b'in an BRL Regeneration Plan a bhí ann agus ansan an rud a tharla ná go raibh plean áitiúil le déanaí anuraidh actually a eisíodh an ceann sin agus laistigh den. den phlean sin. Mar a luas níos túisce do bhí sé mar pháirt den phlean sin go mbeadh scoil, iarbhunscoil á bhunú i mBaile Munna agus an rud a thugamar-na fé ndeara nuair a bhíomar amuigh, Mar pháirt den bhfeachtas a bhí againne thugamar fé ndeara go raibh an t-éileamh ann do scoil lán-Ghaeilge, go mbeadh an iarbhunscoil sin, go mbeadh sé mar scoil lán-Ghaeilge. So mar pháirt den phlean áitiúil, bhí sé mar pháirt den Ballymun Regeneration Plan sna nóchaidí chomh maith go mbeadh scoil nua á bhunú chun freastal ar an daonra sa cheantar agus anois tá sé, táimid beagnach ann. agus tá an Plean Áitiúil nua, Plean Ceantair Áitiúil ag an Chomhairle Cathrach don cheantar bhí sí á ullmhú anuraidh, tá sé i bhfeidhm anois, an bhfuil? Tá sé i bhfeidhm anois ó shin Deireadh Fómhair 2017, tá. Is cúpla ceist eile, a Éamonn. Tá sibh ag obair leis an eagraíocht Gaeloideachas, an bhfuil? leis an bhfeachtas seo? Tá. Bhuel, táimid, tá comhairle á fháil againn uathu, you know, chun, chun an, chun an rud seo a fhorbairt, mar déarfá. An bhfuil baint ag aon eagraíochtaí Gaeilge eile leis an bhfeachtas seo nó an bhfuil sibh sórt go hiomlán neamhspleách? Bhuel, táimíd neamhspleách sa mhéid is go bhfuil comhairle á fháil againn ach mar a dúramar cheana, bhíomar, táimíd i gcaidreamh leis an CDTB chun an áit a bhunú go mbeidís súd mar na pátrúin againn toisc gur leo an foirgneamh a theastaíonn uainn ar Phríomhshráid Bhaile Munna ansan. So, chuamar chucu súd ar dtúis agus. Beidh siad siúd i dteagmháil leis an Roinn Oideachais chomh maith ar ár son nuair a bheidh nuair a bheidh an plean leagtha amach agus sainithe againn. An bhfuil ainm piocta agaibh le cur ar an scoil nua? Bhuel, an t-ainm atá againn fé láthair ná Gael-Choláiste Bhaile Munna. Díreach chomh simplí leis sin. Gaelcholáiste Bhaile Munna, sin a theastaíonn uainn, ar scáth, mar sin féiniúlacht don na háite is go mbeadh ainm na háite istigh mar pháirt den dteideal agus táimíd, táimíd ag obair leis an teideal, leis an dteideal sin mar déarfá sa láthair pé scéal é. Tá a fhios agam roinnt blianta ó shin bhí grúpa de Ghlór na nGael sa cheantar, an bhfuil sibh ag obair le sórt Glór na nGael nó Conradh na Gaeilge freisin chun é seo a chur i bhfeidhm? Bhuel tá Glór na nGael sa cheantar, tá, táid amuigh, táid thuas i gColtraí agus táimid chomh fada is gur féidir linn mar seo, you know, táimid, tá an feachtas, an feachtas féin, táimid á dhéanamh. as ár stuaim fhéin so bímíd i dteagmháil le daoine chomh mór is ar féidir linn ach so tá Glór na nGael tá tá siad ar an eolas mar a déarfá ina thaobh ach ó thaobh a bheith ag obair le le le heagraíochtaí eile más más mian le héinne teacht ar bord linne chun obair linn tá na doirse ar oscailt an t-am ar fad tagaimíd le chéile gach gach Déardaoin nó gach dara Déardaoin chun cúrsaí a phlé agus más maith le héinne teacht i dteagmháil linn tá sé sin, bheimís lán sásta dá mbeadh suim ag éinne teacht ar bhórd linn chun an rud seo a chur i gcrích. So má theastaíonn ó éinne teacht ar bhórd linn chun an rud seo a chur i gcrích is féidir leo dul i dteagmháil liomsa ar e. de Barra ag gmail dot com. Sin. Cedarbarra at gmail dot com agus is féidir le héinne gur mhaith leo teacht ar bord bheith mar bhall den choiste má tá suim acu ina leithéid teacht ar bord linn. So.